nwata tikuo nne ya tikuo nna ya ihe ọ ga-ebe n'akwa agwụla ị gaghị akụchanụ nwata ihe napụ ya anya mmiri sị ya ebekwana akwa mbanụ ya ka o ji abụ ị kụwa nwata ihe o lee gị anya ọ bụrụ na o nweghị ihe ọ ga-emenwu ma ọ tụghị gị mbọ ọ taa gị arụ ya ka o ji abụ o ji ihe nwata weli aka elu aka fụnwa ya ụfụ o wetuo aka onye nwe ihe were ihe ya mana ọ jụzie gbaa isi akwara na ọ gaghị enye ya ya buruzie n'obi na onye ji mmadụ n'ala jikwa onwe ya ntị adịkwa ọtụtụ ụmụaka nọ n'odibo kọrọ gị ihe anya ha na-ahụ obi ga-alọ gị mmiri n'ebe ịgba odibo dị ụfọdụ ji eze ekpe ekwere ụfọdụ na-ata kọnkịrị ya ka o ji dịzie ka a ga-asị na ịga odibo na-anyụzi ka ọkụ onye gara ịkpọrọ nwa ya ọ sị gị mba na nwa ya na-amụ ọrụ maọbụ na ọ na-aga akwụkwọ maka na ikekwa nwanne ha agaana lọta nwa di ha agaa lọta ọ bụrụ otu akụkọ ahụ maka onye jesịa nwanne ya gaa ọ bụ na edughị ha edu ha ga-asị na odibo amaghị ha ha mechazie mụta ụmụaka ha agaghị ekwe ụmụaka ha gaa odibo ọtụtụ ụmụ okorobịa ị hụrụ na-agagharị n'ụzọ taa bụ ndị gara odibo edughị ha edu ha amaghịzi ebe ha bidoro aka ha na-awagharịzi n'ime obodo ndị nke nwere mmadụ n'akụkụ ha chọkwaranụ ịba uru akpọrọ ha ozugbo tinye ha n'ọrụ ndị nke ọzọ na-arụ ọrụ ike ka e nwee ike nweta ego e ji wee bido otu ihe ndị nke na-enweghị mmadụ n'akụkụ ha a na-arụzi ọrụ ebe o si were ya na ihe ọbụla wetara ego bụ ọrụ ya ka o ji abụ e nwee otu nke pụtaranụ ha amakpujuo maka na afọ ekweghị ọkpa zuo ike ọ bụ na i nweta onye obi ọjọọ dịka nna gị ukwu ị ga na-eshi ahụhụ n'ọnụ oge ụfọdụ ma ya esikwana ụmụaka a n'aka o si nna ha ukwu n'aka o nweghị ihe i mere ya ga-eju ya afọ na mmadụ ga-abịa na be nna gị kpọrọ gị kwe gị nkwa elu kwe gị nkwa ala ire ha na-atọ o nye gị olileanya na ya ga-emere gị nta mere gị imo ọkwa ka i wee nwee ike soro ha i were ezi obi ọcha gị niile soro ha ị gazie ọ bụghịzi ihe a na-akọ ka a na-eme ọ bụrụ nkwa e kwere nwaanyị n'elu akwa ị gaa were otu afọ laa ala abatazi ekwucha okwu gị okwu agbanwee ọ bụghịzi ihe ị tụrụ anya ịhụ ka ị na-ahụzi i lee anya n'elu lee anya n'ala nne gị anọghị nso nna gị anọghị nso o nweghị onye ị ga-ekpesara i bulie obe gị tachie obi were ya n'ije nwoke na ọ bụrụ na enweghị guts na agaghị enwe glory na ọ bụrụ na enweghị pain na agaghị enwe gain nna gị ukwu gacha bata ọ sị kee anụ ọhịa nọ n'ime ụlọ ahụ ị sị na ọ bụ gị o ọ sị gị zuzuru bịa were ihe a donwe ị na-aza anụ ọhịa ka udo wee chịa ka i nwee ike nweta ihe ị na-achọkwanụ maka na ị ma na aga nwa gara ube na-aga agbado anya aka na-aga ka a hapụ ịkọ odudu a ga-edu gị n'akụkọ ọ bụrụ na i jighị ahụ highest ọgwụ a ga-enye gị bụ paracetamol achọghị ịma ka ihe na-eme gị dị chukwu na-azụ ụmụ ogbenye ịkpọ gị eje ụlọ ọgwụ bụ na ị naghị ekulitezi ọtọ n'ebe i dina ya mere ụfọdụ ji anwụ na be nna ha ukwu ebulaa ha n'ozu chi agaghị ehu ehu i kulite na nwakwụ mbata gị n'ime ndụ ụra n'eziokwu ọ bụ chukwu sị nwata nwude nkapị na-ekunye ya mmiri o ji akwọ aka ehi na-enweghị ọdụdụ chi ya na-achụrụ ya ijiji ụbọchị ọ jụrụ kedu ewu nọ n'ime ụlọ ahụ ị nwa anwa mepee ọnụ sị na aha gị abụghị ewu ọ jụọ gị kedu nkịta na-ara nsị ha mgbe ahụ ma ị zaghị ewu ị zaa nkịta maka ọnụ ahụ ị tụpụrụ sị na ọ bụghị gị nwa ị ga-esi n'ala bugo mmiri na fifth floor gbajuo ten butas ị na-agbajughị ya no food for you ụfọdụ anaghị eri nri ehihie ruo otu ọnwa ọ bụrụ ntamahụhụ e nyere ha ụmụaka a na-elu ọbara n'ọnụ maka na ihe ahụ ọkụkọ bu mmiri achụ dị ya ezigbo mkpa ya ka ọ ga-abụ ọ nọcha afọ anọ ise isii ị chụpụ ya gbawa ya aka kedụzi ebe ị chọrọ ka nwata ahụ si malite ọ dịsịara utu mma o wee kpọfụ isi n'ala ọ dịịrị ụsụ mma o jiri abalị wee na-efe ọ dịsịrị ndị be ya ha ji wee dunye ya odibo ha agachazie bata kama ọ ga-akwa akwa kama anụ elu na-agaghị eru ha aka kama ha sị ka anụ ala ruo ha aka ụfọdụ abanye otu ọjọọ ndị chọrọ ịla n'iyi ụfọdụ ndị android batara aka sị a na-atụ ọrụ n'abalị ejewe ohi ọ ghọzie onye ọ na-atụghị anya na ọ ga-abụ maka na ọ bụ ịnọ nkịtị bụ ya na-ebute ohi ụfọdụ aghọ ndị oti mkpu na-etiri ma ndị ohi ma ndị ama naanị ka e wee racha pịọm ka e wee rie ego gekwanụ m ntị ka e siri nwee ajọ mmadụ ka e si nwee ezigbo mmadụ ahụna m onye e duru n'odibo gonyere nwunye nna ya ukwu ụgbọala rụọrọ nna ya ukwu ụlọ o si etu o si wee lezie ya anya maka ọkụkọ anaghị echefu onye foro ya ọdụ n'udu mmiri lere onye ahụ hapụrụ be ya bịa na be gị ịgba odibo anya ọ bụkwa nkụ mmadụ kpara n'agbọghọ ka ọ na-anya n'aka di enweghị onye ma echi enweghị onye ma ebe enyemaka ga-esi abịa elekwana ezinụlọ ya hụ na o nweghị mmadụ ikwuru maka ya n'ukwu ya maka o nweghị ọnụ ga-ekwuru ya tụlekene ya ma ọ bụrụ nwa gị ka e mere ihe a anyị ma na ọ bụ nwa ogbenye ma were ya ka nwa gị ọ bụghị arịrịọ ka ọ bịakwaranụ odibo ka ọ bịara onye rụrụ ọrụ nwekwaranụ ụgwọ maka onye rụọ o rie onye rụrụ n'anwụ ga-apụta na ndo zuru ike rie nri ọ bụrụ na ya bụ aka abụghị aja aja ọnụ a ga-abụghị mmanụ mmanụ i were aka nni kụọ ya ihe werekene aka ekpe kpakọrọ ya agbawana nya aka ezilagana nya n'efu mezuo nkwa ahụ i kwere ya maka na ekwu emeghị ọkwa ụjọ ka ọ bụ ntị adịkwa ya gazie